oke nwa nwa oke nwa nwa udo nke nna m dịkwara gị oke nwa nwa ọwụ nna gị ochie Gentle na-ekwu how i wish na Izuọgụ ya ghọta m for this life this movement dịkwa simple ihe a na-alụ ọgụ ya ka ọ dịrị ala igbo anyị na mma ya na-eprotectkwanụ the land and the problem a na-enwe n'obodo akwanụ DOS ọwụ na nwere ka ihe si wee gbanyere nwụrụ m voice out to Izuọgụ ka Izuọgụ ghọta Number one, mụwa wụ ọgọ na Ndị Akụnwanta ochie ụlọ. Onye nne ji mụ na ya, onye nne ji mụ na ya, onye tọrọ m direct, ọkpara nne m na nna m lụrụ nwaanyị na Ndị Akụnwanta Izuọgụ. Ọgọ wụ ikwu atọ nke mmadụ, kee ka mmadụ esi wee bilite, kee ka mmadụ esi wee bilite wee jele alụsa alụsa ndị ọgọ ya ọgụ. Ọ wụ ihe jọgburu onwe ya ka ọ wụ na since a na-eme ihe a ka ka a hụ na e bu war wee bịa to me, I refuse, ka a hụ na mụnwa bu war wee ga to them, I refuse it. and I never try such a thing unless ha na-achọkwa m buru war wee bịa then I will face them I can't run for war now and I can't run for them Ah? ama m ihe m ga-eme ka Izuọgụ ghọta this matter okwu a dị very simple ọkwa na few people edeceive edeceive all this my ndị ndị ọgọ m a few people here lady kee ka m mechie bilite like this were innocent people jela agbagbu isi ha na ha mekwanụ m gịnị Ha? na ha mekwere m gịnị oke a na-akọwa na those people ha ji ha nọkwa nka ka ewuche mme with machine wee bata bata ebe ahụ and na Awụsa ka ha sụga ha wiche socha ihe a na anya ahụ Fulani with with politicians nọkwa la Izuọgụ dị a ha rụọ ya those people kwala arụ datị na-ewerekwa the thing gbanye ya otu na ọwụ Gentle na ọwụ ụmụ ndị be Gentle eme That- that co- that confusion a na-adịkwa a na-aghọrịkwa ndị ala aghọrị okay now ekwuole ha okwu na ha ga-esi from Ikpa Ọcha were army were army checkpoint checkpoint checkpoint to Obinetiti ọ na-adịlanụ mma nụ ọ na ọwụ ebe ahụ ka m si ka men m si wee gaga gbagbuo innocent people ka e- ka- why- why- ka kee ihe mere our our people ejighị chi ịghọta onwe ha for this life Izuọgụ alụga Izuọgụ na be nna m Ah, be- eh, eh, eh, be nna m alụkwala Izuọgụ ka ihe wụ esemokwu ka ihe ka ihe bu ihe ndị a niile wee na-aga chidi si chidi asị gị mgbe ihe mere chidi mere chidi I wasn't around ọwụ na ajọ enwe one ma- one guy a na-akpọ Clifford la the same Obinetiti side ahụ mụ na ya rụkọrọ military in Nigeria in Nigeria service this guy ọ na shop Chidi ka anyị na-anọ wee ata anụ ọkụkọ na aṅụ mmanya oge ọla m batara mụ na chidi ada anọghị n'iro mụ na chidi anọghị n'esemokwu mana m kwu ihe niile kwekwe kwucha that set of people ebilitekwe were their propagandas were their li- lies were saa the people isi the people anọkwale misbehave ka ihe ndị a chọrọ ka anyị mere azụ chọọ ka nwa ụmụnne na ụmụnne gbakọ war because ihe m ji ekwu okwu a na-awụ ihe na ihe emega la Izuọgụ I am not aware of it because ndị a were army wee army a na-akpọtara m from Ikpa Ọcha to any place ha kpụga ndị army akpọta ebe a ka ha ga-ahụzi my own reaction ihe m ji ekwu okwu a wụ egbe e ji l'aka amaghị onye ji ya mgbọ a gbapụrụ agbapụ amaghị onye agba okwute a tụnyere l'ọma ahịa enweghị onye ma onye ọ ya-atụsa onye ya aga m ara akụkwa ka our people ghọta ahụ ka hapụ ịla-edeceive our people anyhow like that I have been telling them this thing. It is only we that can protect this our land. you see politicians you cannot trust them and they pụrụ ịghọta that na ndị fulani all these politicians they know what they are doing and ha ma ihe ha na-ebenefit from all these insecurities ị fụrụ ihe niile a na-eme na enwe ndị ji ewere eri ezigbo ego taa Izuogu a nọ kịta ihe a mega na enwe ndị ji eri ezigbo ego taa Izuogu nọ kịta enwe ndị ji eri ezigbo ego taa Izuogu nọ kịta ka e mere our people eji chọchọchọ inwe amamihe wee nye onwe ha ha mee ihe a na ha kwuo okwu a na-ekwu ekwucha ha ewerekwa that same thing wee refer ya to us na ọ wụ anyịnwa na-eme ndị ọzọ ndị ndị ukwu na ndị nta ebilichie ọgọ wụ ikwu atọ nke mmadụ ọsọ chụọ m taa m laa ikwu nne m ikwu nne m achụ m ala ndị ọgọ m oke m lọtazie ndị ọgọ m eburuzie m elu elu wee gbuzie kemgbe ihe a ga-emega anyị wee mara ihe This is what Hope has been looking for. A way to bring destruction into our own, our own land. Onye na onye ka m megidere. Even I strongly believe that na enwekwara individuals nọkwa that place la-ebe akwa ihe ihe a na Okiso Fire with Hope la ndị otu ya la-eme ha over that with Eze Kosman and the oki and the and the and the and the zumans. Enwe individuals na-ebe akwa but they cannot talk. because if they talk kpam eburu ha elu elu m mepee ọnụ gwa gị many people mụ na ha dị la mma that place eso gịnị na-eme biko ọ wụ na enwe ka e si wee gbanyere m voice a ka ha ghọta my voice ka ha ghọta m ghọta ebe m si abịa enweghị onye m ji ite enwe onye m chụga mụ na Chede dị la mma mgbe ụmụ and the person kwanụ gburu Chede enwe ya na-ekwu the person is no longer alive again

Ah. Ọ- ọ ọ gwụrụ ike o biko ọ wụ na o nwe ka ihe si wee were wee tụ voice m a tinyere ndị ga-enwe understand the, people, the, the ones that can call their own people kwa in order for them to understand I can never go against Izuogu ana m ekwere at a time They are- I, I am saying it all the time I can't go go in war with Izuogu so ihe ndị a niile ị hụrụ mega na-adị mma wee ama mma anya ya ọkwa na ụmụ be m mega ihe m ji ekwu okwu a ka anyị nwee ike work one on one e, Okisofaya mgbe anyị batara akpọrọ m Okisofaya let him come ka anyị kwuo Okisofaya sị ya na-abịa na-abịa mechaa mewe video na Obinetiti si kpọkwa anyị akpọ la phone sị we should not mind na we are together na anyị na ya nọ together that we should not mind that eh, eh, na ya mind kwala the video ya mega because Okisofaya was one of, one of us mana due to ebi ego ya ego ya ebitere ya the cops so biko ka a kọlụọ ndị ọgọ m in order ka ha ghọta onwe ha plan ahụ ha na-plan agaghị save ha o ọ gakwaghị save ọ gakwa help o it, it can never help ada eji fuel agbanyụ ọkụ ada eji fuel agbanyụ ọkụ ana m adọ nke m aka la ntị la adọ ya dọchi ya ike enwebekwa anything m actịla l'Izuọgụ I never acted anything l'Izuọgụ mana ọ wụ na Izuọgụ ndị ọgọ m shota achịrị wee chịlite aga m achịlitekwa on my own o ọ kakwa mma na na-unite together fightịa this, this corruption na-emega l'Izuọgụ ọ ka mma na-unite together na fightịa this thing na-emega l'Izuọgụ ka I find out the people mega ihe a l'Izuọgụ because I believe ihe a wụ politicians nọ l'Izuọgụ with plan mega ihe and ihe a wụ ihe Hope kpega ekpere ya since ka ọ na-eme l'Izuọgụ and Izuọgụ nabatara ya ọ gbasakwa m ụkwụ m ọkpa m aka m adịghịkwa ya i can never go and kill my own people people i am protecting i am protecting life and property of my people ka ka m mesi ejekwela egbukwe nọsọ ma chọwanị ndị amị na cell prisons ọ ọrụ m ana m akụtu prisons i dey bring the bring prisons down checkpoint police army i dey bring am down Izuọgụ bu war wee bịa- wee bịakwute m the next two days ya m je gba prison release ndị e ji eji la prison ụmụ anụ nwoke ọwa dị ha wee ya ana m hide myself ahide

m chọrọ izu ohi na nwa onye ori m aga na bank or m edere bank letter send I send it to bank demand how much I need ọ na ọ wụ ihe anyị mega ọ nkwana ihe diere anyị Nnamdi Kalu did not direct us on that area Nnamdi Kalu agwaghị onye agwaghị anyị okwu ibi ụdị ndụ iberibe ahụ mgbe mgbe- mgbe anyị bidoro ije kama na ebelievuru m asị e bo m ada egbu nwata na ọ wee mee m ihe na-egbu nwata si gala ihu bo m ebubo e bocha m ebubo ahụ I believe with time all these things must, must surely comes out eziokwu ya-apụtarịrị ìhè udo nke nna m dịrị unu dịkwara ndị ọgọ m wụ Izuọgụ daalụkwanụ